Tsiku la lero ndi tsiku loti taaperekeza Honorable Kalonga. Ah, ndikhulupirira kuti Honorable Kalonga anakhalapo MP kuno si choncho. Ndichoncho ndipo zinali bwino. Zimene ankachita mukuzikumbukira si choncho. Mphini yobwereza imatani? Sibwereza silibwereza. Sibwereza silibwereza. UTM mvetserani ndiyankhule kaye ndi achinyamata utm ndi chipani cha achinyamata ku malawi kuli zipani zambirimbiri zipani zonse timazilemekeza titonsetu eti koma chipani chimene chinabadwa mu generation yathu ndi chani ulendo wapendapenda bola kutani kufika ngati chipani takumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana sindifunika ndizinene ziphinjo zonse mukuziziwa ziphinjo mmene tikudusa koma mulungu sataya wake tamvanatu eti ndi bwinonso kuti ziphinjo zimene tikudusamo makamaka ngati achinyamata zitilimbikitse kuti tizitenga nawo gawo pa zinthu za dziko tizitenga nawo gawo pa zinthu za ndale tamvanatu eti ndaona honorable kalonga azipereka kuti akuyima kuno ndikhulupirira tsogolo achinyamata ena amene mungaonese chidwi choyima ngati ka makhansala alimbikiseni tamvanatu eti azimayi enanso ngati ap- angapezeka kuti afuna kuima ngati makhansala chifukwa honorable kalonga afunika anyamata azungulire tamvanatu eti anyamata mukaasiya okha honorable kalonga mawa musazanene kuti iyayi akutisiya kunja achinyamata akumapanga ziganizo zoti sizikutikhuza tamvanatu eti msonkhano uno si wanga ine ndangodzutsidwa kuti ndingopereka moni tizabwera bwinobwino constituency kuno kuzapanga ma ma program ndi ma activities a achinyamata ndi azimayinso tamvanatu eti ndi ndisataye nthawi chonde achinyamata dzukani Tamvanatu eti. Nthawi zambiri timabwera pa msonkhano timapanga mulalo chonchi koma chovotera tilibe mukundimvesesa ndiye timapezeka kuti chipani cha chinyamata chimene anyamata ambiri timachikonda cha utm kupita kukaponya mavoti timapeza kuti mavoti ochepa chifukwa kuti anyamata ambiri sitinatani kodi mtima wofuna kuvota mtima wofuna tikavote timakhala nawo koma mphamvu yovotera timakhala tili chani kodi chifukwa choti sitinalembese eyani panopo ndimafuna kuti nthawi ndi yabwino 2019 utm inapeza mavoti 1.2 million koma masapota za utm anali opitirira 3 million mukuziwa chifukwa chake anyamata ambiri nthawi imene ija anali asanalembese zinali zolembesa zidatani kodi zidatha pano mwayi olembesa tinawo panopo tikachoka pa msonkhano pano kodi zikutani

awa asalile pano ayimbe mpaka madzulo nde ndimanena izi achinyamata kuti timasapota timatsatira timachikonda chipani cha utm koma ambiri 2019 tinali tisanalembese mene timakaponya voti tinapezeka kuti ambiri kuvota timafuna koma chifukwa chovotera tinalibe ndiye timati panoponso pano tili ndi mwayi Kuchoka pano aliyense azimuuza nzake komanso tizifusana I say eh tiye tuone uli nayo ID paja akuti opanda ID sazatani kodi sazavota nthawi zambiri anyamata timaona ngati kuti ife nda- ndale zathu tizingobwera kupanga molalo kumangosatira chipani kumangovala ma t-shirt koma zimenezi sizitithandiza ngati mapeto ake tipezeka kuti amene azitilamulira ndi amene ife sitikumufuna amene tikumfuna saulosi chilimayo chifukwa choti ife sitidakalembese mavoti athu osatani kodi osakwanira ndiye tifuna ndikupempheni anyamata m'malawi monse muno tikuziwa kuti ena akuonera pa tv m'malawi monse muno mupite mukalembese 2025 tili ndi mwayi onena kuti ife pamene tachulukira achinyamata ndife amene titapange president mukundimvetsetsa kaya ndiye pasakhale mnyamata dziko la malawi opanda id ndeno ma id wo mukamakalembesa nthawi zina ena anarapisa kumakupasani ma id muzitiuza ife imeneyo izikhala ntchito yandani kodi ya ifeyo tithana nazo zimenezo kuti aliyense amene walembesa alandire id yake tikumvana naye mumaziwa chipani cha utm mwina ena amangoti aa zipani nzambirimbiri Ndifuna ndikuuzeni kusiyana kwa chipani cha utm ndi zipani zina zonse m'Malawi muno. Ndi chifukwa chani ifeyo timalimbikira kuti utm ndi imene ingathese mavuto a muno? Ndifuna ndikuuzeni chifukwa chake. Vuto la Malawi limene tili nalo ndi vuto losankhana mitundu. Tikapitiriza kumayika zipani zosankhana mitundu, dziko linolo lizikhala mmene lililimu. Utm inabadwa ndi cholinga chokuti ithese kusankhana mitundu utm ilibe kuti uyu ndi mngoni uyu ndi mlomwe uyu ndi mchewa uyu ndi mtumbuka imangotenga kuti aliyense ndi mmalawi tikapitiriza kumakhala momasankhana mitundu dziko lisilingayende mukudziwa chifukwa chake silimayenda dziko a willet kalonga chifukwa choti ndakuchiradzulu ndi mlomwe Ntchito iyi akhoza kugwira bwino koma chifukwa choti ndi mlomwe sitapasa ntchito ifeyo fati boma lathu ndi alomwe sila alomwe iyayi boma lathu kapena tingoyerekeza ndi la atumbuka nde timtenga wina wachitumbuka ngakhale atakhala kuti ntchitoyo sangayithe kuposa a willet kalonga vuto lakusankhana mitundu ndiliti kodi ndi limenelo ndifake mavuto athu akungopitirira mdziko muno muganiza kuti malawi muno mulibe anthu anzeru mulibe anthu amene angapangise kuti muzidya katatu mulibe anthu munomu malawi muno amene angapangise kuti anyamata alembedwe ntchito koma chifukwa choti timasankhana mitundu tikamasankha anthu ogwira chani kodi ogwira ntchito anthu amene ali ndi nzeru amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kupanga zoti inuyo mudye katatu mwina chifukwa choti si alomwe si atumbuka si achewa samapasidwa ntchito iya amakatenga munthu wa mtundu wawo amene ntchitoyo sangatani kodi sangayikwanise ndifake tunena kuti chipani chimene chingathese mavuto a dziko lino ndi utm chifukwa chokuti ndiyo ikuyang'ana ukatswiri wa munthu posayang'ana mtundu wake iya ndifake ndikufuna kuti anyamata makamaka inu anyamata mukhale pasogolo makolo athu azimayi mukhale pasogolo abambo mukhale pasogolo kuti dziko lino tilimange likhale dziko limodzi dziko lino limagawanikana chifukwa cha zipani akabwera akamalamulira kuti awa amathandiza anthu a mtunduwu ndiye kuti mitundu ina yonse imakhala pansi nkumangoyang'anira ukabweranso mtundu wina ndiye kuti mitundu ina yonse imakhala pansi nkumangoyang'anira mapeto ache dziko osayenda. Tikufuna kuti dzikoli tsiku lina utm ikakhala pa mpando tonse tidzatengedwe kuti ndi amalawi. Wakuchiradzulu wanzeru agwire ntchito osati chifukwa choti ndi wakuchiradzulu. Wakumpoto wakukaronga ndi wanzeru agwire ntchito apasidwe ntchito osati chifukwa choti ameneyo si wa mtundu wanga uyu si wakwathu. Pali zipani zina za ma region Pali zipani za kumwera, pali zipani zina ndi za kumawa, pali zipani zina ndi za chigawo cha pakati, pali zipani zina ndi za chigawo cha kumpoto. Zimenezozo zikutigawanisa ife aMalawi. Nthawi imene Malawi muno muzathe kusankhana mitundu ndi pokhapo pamene UTM izalamulire dzikoli chifukwa izatenga akumwera kwabweresa pamodzi, izatenga akumpoto kwabweresa pamodzi, izatenga apakati kwabweresa pamodzi. Ndiye mudzapeza kunena kuti dziko likuyenda bwino, likusuntha chifukwa chokuti anthu onse ayika nzeru zawo. Mumadziwa kuti m'boma mumakhala sabotage eti? Sabotage mchichewa tinene kuti ku, kukokera ntchito pambuyo, kukokera ntchito pansi. Ndiye chimene chimachitika ndi chani? Boma likamalamulidwa ndi alomwe ndiye kuti achewa amakokera ntchito pansi. boma likamalamulidwa ndi achewa ndekuti alomwe kapena atumbuka kapena mtundwanji kapena angoni amakokera ntchito pansi poti boma ili silathu boma ili ndilawo pano tikufuna boma malawi muno lidzakhale la tonse kuti lidzakhale la tonse lidzatheka bwanji tikadzayika boma limene sila mtundu

si angoni si achewa si alomwe si atumbuka ndiye kuti amene aja ngakhale ali ndi nzeru nzeru zawo malawi muno sizataninso kodi sizagwira ntchito ndi anthu opanda mitundu alipo ambirimbiri komanso pali mitundu ina imene mitundu yomwina ndi yochepa sizapeza nthawi yolamulira dziko lino poti iwo kamtundu kawo ndi kakang'ono koma anthu udzapeza kuti nda nzeru nzeru zawo zija azingokhala nazo poti amenewo mtundu wawo sukulamulira mdziko muno Ndiye ine ndimafuna ndikambe nkhani imeneyi kwambiri kuti pamene tikukhala pano, pamene tikuchoka pano, amayi, anyamata, abambo, aliyense adzipita kukaganizira, kodi dziko lino lakhala likubwerera m'mbuyo chifukwa chani? Labwerera m'mbuyo chifukwa chonena kuti dziko lino anthu timasankhana mitundu. Tiyeni tichotse zimenezo kuti tiyambeno kuyenda ngati mtundu umodzi, wina aliyense agwire ntchito mofanana. Mudzapeza kuti ngakhale zogawagawa zomwezi, ngati boma likulamuliralo lili a Chichewa, ndiye kuti alomwe ngati kwinako agawa matumba 200 achimanga ndiye kuti kwinako azikagawa 50 akundimvetsetsa ngati bomalo lili achilomwe ndiye kuti mitundu ina yonse kwina azikagawa 20 pamene kwina agawa 500 zimapangitsa kuti anthu musakondane iyayi dziko linolo tidzikondana tonsefe ndi amalawi amene angapangitse kuti tikondane timange chimodzi ndiye ndi chipani chake chimenechi cha utm ndiye wina aliyense tikachoka pano atsogoleri magavana pitani kapangeni maeriya okwanira komanso pali anthu ena amene akufuna kuyimira makansala ma mp nthawi inoyo ndeyoyambano tsopano kupita kwa anthu adzikutanini kodi adzikudziwani kuwatumikira anthu aone khalidwe lathu khalidwe lathu ndilotani Osamangokhala nkumadikira chaka cha mawa anthu adzatidziwa, mapeto ake tipezeka tukaima chisankho osatani kodi, osawina. Chifukwa chani? Anthu sakutidziwa. Ndiye aliyense amene akufuna kuima chisankho wa utm nthawi yake ndi iti kodi? Ndi inoyo. Apite akazionetsere kwa anthu. Makhansala pitani kazionetsereni kwa anthu. Kunjaku kwatani kodi? Kwacha. Utm tu ndi chipani chachikulu. Ndipo ndifuna ndikuuzeni abale anga kunena kuti munthu amene ali wa utm amene analowa mu utm 2017 2018 samatuluka chipani mukaona munthu akutuluka chipani ameneyo si wa utm chilipo chimene ku utm amatani kodi amafuna ndi alipo ena sanalowe chipani cha utm ndifuna ndikumemeni tiyeni tilowe chipani chiti kodi chipani ichi ndi chabwino chipani chimene sichimasankha mtundu wa munthu komanso chimalemekeza munthu wina aliyense

eh? osamangokhala mizimu iya kamangeni ma area kakondeni anthu chipani sichimazaza ena amanena kuti ife tazaza tikachuluka napo matisheti akabwera samatitani kodi samatikwanira zikabwera nsalu sizimatikwanira chipani sichimazaza tiyeni tikhale ambiri nsalu zikabwera zikaperewera tikazong'ambirana ng'ambirana timanga mipango mmutu chipani chizipita pachani kodi patsogolo komanso chipani cha utm chimaphwekesa nga kumabwera tu katundu katundu atani kodi abwera koma choyambirira anyamata akalembeseni inuyo ndamene mapanga mphwayi kwambiri osalembesa iyayi ndikufuna kuti ndikumemeni tiyeni tikalembese chisankho chimene chikubwera uku tikuyenera ifeyo tipange chiganizo choyendesa dziko lino kuti kodi dziko lino tikufuna liyende bwanji Anthu anena amanena governor kuti azimayiwa kusasangalala akusana adya katatu. Kundimvesesa. Ntchito sizikutani kodi sizikupezeka. Sitingamangokamba nkhani zimenezo aliyense akudziwa kuti manifesto ya UTM ndi imene ikumanga moyo wa munthu. Tikachoka pano tikauza amene sanabwere aja kunali nkhani. kafotokozereni nkhani zimene takambirana pano ndikufuna ndikufunireni zabwino zonse nthawi ino ndibwezere kwa amene anandipasira ziri bwino kwambiri olemekezeka onakonjawala amandinong'oneza mafumu dzina la mayo ndalimva pano akuti amangoti akuchimuna